lamɛnbaga ni yebaga cɛ ni muso aw tando bɛlɛ aw tandando bɛlɛ n ka kɔntɔn b'aw ye aw mana kɛ dula o dula ani ka kɛɲɛ n'aw sigi dula waati ye n b'aw kɔntɔn k'aw di k'aw ko ɲuman dɔn aw ka cɛsiri ni timinandiya la bi ye don jumɛn ye bi tumada ye jumɛn ye i ma wa fila ni mugan ni wɔɔrɔ ka bɔ kɛmɛ wolonwula ni bi kɔnɔntɔn ni kelen dabata tile saba mafa waa kelen ani kɛmɛ naani bi naani ni seegin dɔnba makɔnɔ tile tan ni kɔnɔntɔn kɔba don i ma an ko ko i ye isa ma ye moyi ye isa moyi isa bange san waa fila ni mugan ni wɔɔrɔ k'a ko a ka ye kurukanfuga ye ga ye gora ye kurukanfuga gora o kɔrɔ kurukanfuga lajɛba kɛmɛ wolonwula ni bi kɔnɔntɔn ni kelen dabata tile saba n'o ye mois d'août ye mafa ma ye muhamadu fa ye fundi muhamadu fundi san waa kelen ani kɛmɛ naani bi naani ni seegin dɔnba makɔnɔ tile tan ni kɔnɔntɔn an b'o la kɔba don O la sugu an ye nin sugu kelen min sɛbɛnnen filɛ nin ye an y'ale sugu sɛbɛn dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a kalan komi an ye filaka dɔ de ye sugu in da fulaw fɛ yen nɔ komi n y'a fɔ cogo min na filaka in kan ka mina yiriwalen don kosɛbɛ wa o fana degelen b'u ka sugu dacogo la wa sugu dacogo min y'a kalan o don fulaw ko an ma mɔgɔ caman sɔrɔ minnu ko an ma ko dɔw ko ko mɛrigɛ k'a tɔgɔ ye dɔw ko ko jateli k'a tɔgɔ ye ko fulaw b'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ misigɛnyɔrɔw la u bɛ ɲɔgɔndan k'a la u ni ɲɔgɔn cɛ a dalabaw bɛ yen minnu dɔnnen don fulaw yɛrɛ cɛ la minnu bɛ se ka caman fɔ u bɛ ɲɔgɔndan k'a la ni da teliya ye da teliya jateminɛ b'a kɔnɔna la kumaw dada cogo ɲɔgɔn kan k'u laban kɛ o jateminɛ b'a la ni min sera ka caman fɔ o fana b'a la o la o jateminɛ bɛɛ b'a la ɲɔgɔndan bɛ k'a la fulaw yɔrɔ o la o mɛrigɛ walima o jateli fulaw fɛ an y'o de kalan o don o la an seginna ka na ni sugu kelen ye yan munna an seginna ka na ni sugu kelen ye bari barisa o mɛrigɛ walima o jateliw i b'a sɔrɔ a sugusenw bɛnnen tɛ a sugu safa walima a a sugu safa walima a poyi siraw u bɛɛ lajɛlen kaɲɛ hakɛ tɛ kelen ye u genw hakɛw tɛ kelen ye Ɔwɔ wa an nana faamu la ka ko ja an ka poyi caman bɛ yen laadala poyiw de don u bɛ da kun dɔw de kama komi n y'a fɔ cogo min na ka kɔrɔ poyi bɛ tila ka bɛn poyi yɛrɛ sogolon cogo ma a sawura yɛlɛmali n'a yɛlɛmabaliya poyi bɛ tila fana ka bɛn poyi yɛrɛ fana bɛ ka kuma fɛn min kan barokun min kan walima kuma kun min kan o la i b'a ye an ka poyi fanba a bɛ da ka bɛn a bɛ kun kun dɔ de kama nka sawura yɛlɛmabaliya ko i b'a fɔ ko hali n'o sɔrɔla an ka poyi la a man ca kosɛbɛ nka ne kɔni ma bɛn n'a fɛn ye fɔlɔ o la o poyi kelenw o jaateli walima o mɛrikɛw an y'o de ta ka a sugu safa kelen kelenna ka poyi sira kelen kelenna k'a bɛɛ lajɛlen kɛ si ɛɛ ɛɛ kaɲɛ tan ni fila tan ni fila ye walima goni tan ni fila tan ni fila walima silabu tan ni fila tan ni fila walima makitaw harifu tan ni fila tan ni fila k'a bɛn tubabuw b'a fɔ min ma ko alɛkisandɛrɛn k'a bɛn o hakɛ ma O la ɲɛ bɛ nin sugu sira fɛn o fɛn na nin sugu safa fɛn o fɛn na ɲɛ bɛ nin poyi sira fɛn fɛn la nin bɛɛ lajɛlen ye kanɲɛ tan fila tan fila walima sugu gon tan fila tan fila tan fila an ye u ka mɛrikɛ ye walima o jateli an ye o de kɛ ka a yɛlɛma dɔw don a la walasa tuma dɔ an bɛ bɛ se ka sawura yɛlɛmabali sɔrɔ an bɛ se ka forme fixe sɔrɔ an ka sugu dacogo dɔw la ɔ o sisan n'an y'o lajɛ an ye tɔgɔ fana d'a la a tɔgɔ ye di ko aba denkɛni jɛbɛli aba denkɛni ka jɛbɛ ka mɔgɔ jɛbɛ o ye k'i neni komi aba di denkɛni a kɛra fugari ye a kɛra zon ye a kɛra jɛnɛyakɛla ye a kɛra su ban yaala la tile ban sunɔgɔ la a tɛ baara kɛ ka don rebɛliya la o la olu bɛɛ kɛlen kɔfɛ o la i n'a fɔ nin tigi y'a jɛbɛ de k'a lagosi o la o lagosilikanw de sɛbɛnnen filɛ nin ye an k'an tuloma jɔ o la aba denkɛni jɛbɛli e kungoloba fugari bataraden jaa e salabaatɔ ba y'i saraka hali i fa fana ka kan de k'i saraka e sigiɲɔgɔn yɛrɛw t'i barika e kɔrɔ sɛbɛkɛla yɛrɛw y'i danga i bɛ i bɛ tile manamana la ka yaala i tɛ foyi la yaala kɔ i tɛ baara i bɛ mɛndiya de la bamakɔta la i bɛ farati kuma i bɛ farati fɛnɛ kuma bɛɛ fɔ la ko ni n ka ko bɛɛ ko ne tɛ si la i si banna saraka barika t'i la i bɛ tile ban daliba la ka sunɔgɔ i bɛ si manamana de la ka yaala jaa e malobali bɛ bo kɛ sugu la i bɛ sunbala sara bɔ ka feere la i bɛ datu jagoma fila jago la i bɛ jaba jagoma fila jago la jaa e tigɛ wusu suɲɛlikɛla i bɛ dabali kɛ i bɛ dabali kɛ ni suya kɛ la i bɛ dabali kɛ ka ni ka suya kɛ I bɛ su tigiya sunguruntigɛ la i bɛ sugunɛ kɛ k'i to la ka bo ci i ka tile banna de barika t'i la baasi si de tɛ n na ne tɔgɔ taara hali fa tɛ se n na i ka se banna i y'a miiri i miiri ko bamakɔta diyara nimisa ko misiw banna baw sara Fo i ba yɛrɛ y'i jɛbɛ k'i neni k'i danga i jugu ɲinabali fana y'i baara e kɔni yɛrɛ banna e kɔni sara fatɔkɛ damakɛ wulukɛ falikɛ cɛ jugu jujan nɔgɔma dununfɔla e jɛnɛyakɛlaba fɔrɔbosonen bocila malobali tiɲɛlikɛla i ma dɔn e sarantan e jamanen don e siri tigɛlen e jahililen don e tɛ falatɔ ni jɛɲɔgɔn mara kɛ i tɛ mɔgɔba ni maakɔrɔ bonya kɛ e kodɔnbali tɛ bonyamasegin kɛ e de kafiriyara ka bolisɔn kɛ ka somaya kɛ ka cɔ kɛ ka bo kɛ i siri tigɛra i ka malo banna i ka sɔrɔ banna i ka maaya banna i ka tin banna i ka magari banna danbe t'i la i ka filaya banna i ka su banna i ka cɛya sara i ka du cira i muso banna i ka ko banna wa i ka diɲɛ banna i ta ye nimisa ye a kɛra baara ye a kɛra baara ye wa ne tɔgɔ ye abudulayi bari ne de kɔni barokɛ ɲɔgɔn tɛ mali ne kɔni taara n yɛrɛ ye fo pari dɔw y'a fɔ ko ne de kɛra rebɛli dɔw ko fɛnɛ ne kɛra filomani ko aba ka denkɛnin kɛra sonkɛnin an bɛɛ ka da ala la ka sun ka seli ka jaga bɔ ka jamana bɔ nɔgɔ la an ka da la ko o de ɲɔgɔn tɛ mali ye an ka mɔgɔ an ka mɔgɔba ni maakɔrɔw bonya an ka an ka jogo ɲa ka bonya masegin an ka sɛbɛ sɛbɛ de kɛ ka hɔrɔnya baara an ka mɔnni sɛnɛ kɛ ka bagan mara maatɔ maa ni todunna ni dununfɔla ducila tiɲɛfɔbali bataraden o la n'i y'a lajɛ an y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka sugu in ta k'a bila sawura dɔ kɔnɔna la sawura yɛlɛmabali kɔnɔna la k'a bɛɛ lajɛlen kanɲɛ walima gwen walima silabu walima makoto bɛɛ lajɛlen kɛ tan fila tan fila ye ka bɛn alexandrin hakɛ ma o la n bɛ segin ka kɔrɔ kura ye aba denkɛnin jɛbɛli e kunkoloba fugari bataraden ja e salabaatɔ ba y'i saraka hali i fa fana ka kan de k'i saraka e sigiɲɔgɔn yɛrɛw t'i barika e kɔrɔ sɛbɛkɛla yɛrɛw y'i danga i bɛ tile manamana la ka yaala i tɛ foyi la yaala kɔ i tɛ baara i bɛ mɛndiya de la bamakɔta la i bɛ farati fana kuma bɛɛ fɔ la ko ni n ka ko bɛɛ ko ne tɛ s'i la i si banna saraka barika t'i la i bɛ tile ban dali ba la ka sunɔgɔ E si ban manamana de la ka yaala ja e marabali bɛ bo kɛ sugu la e bɛ sunbala sara bɔ ka feere la e bɛ datu jagoma fila jago la e bɛ jaba jagoma fila jago la ja e tɛgɛ wusu sonyalikɛla e bɛ dabali kɛ ni ka e bɛ dabali kɛ ni suya kɛ la i bɛ sutigiya sunguruntigɛ la i bɛ sugunɛ kɛ k'i to la ka bo ci i ka tile banna de barika t'i la baasi si de tɛ n na ne tɔgɔ taara hali fa tɛ se n na i ka se banna i y'a miiri ko bamakɔta diyara nimisa ko misiw banna baw sara fo i ba yɛrɛ y'i jɛbɛ k'i neni k'i danga i jugu ɲinabali fana y'i baara e kɔni yɛrɛ banna e kɔni sara fatɔkɛ damɛkɛ wulukɛ falikɛ cɛ jugu jujan nɔgɔma dununfɔla e jɛnɛyakɛlaba fɔrɔbosonen bocila malobali tiɲɛlikɛla i m'a dɔn e sarantan e jamanen don e siri tigɛlen e jahililen don e tɛ falatɔ ni jɛɲɔgɔn mara kɛ i tɛ mɔgɔba ni maakɔrɔ bonya kɛ e kodɔnbali tɛ bonyamasegin kɛ e de kafiriyara ka bolisɔn kɛ ka somaya kɛ ka tɔ kɛ ka bo kɛ e siri tigɛra i ka malo banna i ka sɔrɔ banna i ka maaya banna i ka tin banna i ka magari banna danbe t'i la i ka filaya banna i ka su banna i ka cɛya sara i ka du cira i muso banna i ka ko banna wa i ka diɲɛ banna i ta ye nimisa ye a kɛra baara ye wa ne tɔgɔ ye abulayi bari ne de kɔni barokɛ ɲɔgɔn tɛ mali ne kɔni taara n yɛrɛ ye fo pari dɔw y'a fɔ ko ne de kɛra rebɛli ye dɔw dɔw ko fana ko ne kɛra filomani ye ko aba ka denkɛnin kɛra sonkanni ye an bɛɛ ka da ala la ka sun ka seli ka jaka bɔ ka jamana bɔ nɔgɔ la an ka da la ko o de ɲɔgɔn tɛ mali ye an ka mɔgɔba ni maakɔrɔ bonya an ka jogo ɲa ka bonyamasegin an ka sɛbɛ de kɛ ka hɔrɔnya baara an ka mɔni sɛnɛ kɛ ka bagan mara Matɔ mani to dunna ne dununfɔla ducila tiɲɛfɔbali bataraden la nin ye fulaw ka mɛrigɛ walima fulaw ka jateli nin ye fulakɛ y'a da bamanankan na a y'a bɔ fulakan na k'a fɔ bamanankan na an fana y'a sɛbɛn i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o don nka bi an ye yɛlɛma dɔw don a la ka a bila sawura dɔ kɔnɔna la sawura yɛlɛmabali komi an y'a fɔ cogo min na tuma dɔ i b'a fɔ ko o tɛ ɲini ka sɔrɔ an ka poyiw la an ka suguw la an y'a bila sawura yɛlɛmabali hukumu kɔnɔna la ka a bɛɛ lajɛlen poyi sira walima a a sugu safa walima a vɛri walima a bitu walima makitaw k'o bɛɛ lajɛlen kɛ tan tan gwen tan tan kanɲɛ tan tan silabu tan tan makita wa harifu tan tan ka bɛn alexandrin hakɛ ma n'an sera yan an bɛ nin bila halisa an k'a ko ɲɛɲini a tɔba bɛ yen ni mɔgɔw sera ka an ka nin mɛn fulaw la n'u bɛ se k'a tɔw labila an na cogo min na fulaw tun b'a minnu kɛ u tun b'a kɛ tɛmu tɛmu minnu kama ani ka fɔcogo fɔcogo ka se k'u labila an na walasa an ka dɔnniya dɔw don u kana sa n'u tɛ sɛbɛn na u bɛ sa de awɔ i b'a nin yɛrɛ dabaga bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ i bɛ mɛn nin yaala la i tɛ fɛn sɔrɔ n'an sera an bɛ bɔra an b'a fɔ ko k'an bɛn waati wɛrɛ